Balimaw aw bisimila ni décembre vingt-trois sanfɛ n'i ye mɔgɔ kura dɛ i bɛ se k'i abonné kana ɲina ka cloche de notification activer walasa i ka bɔ an ka video kura bilataw bɛɛ lajɛlen kalama cogoya min na bi video damadɔ b'an bolo an bɛna min walawalalen da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan bakuruba kunnafoni na Onze Excellence a bɛ tile fila bɔ bi Onze Excellence tun ye video de kɛ Video min n'a ye polemiki kɛ rezo sanfɛ an bɛn'o walawala aw ye ale ni an bɛna kuma bigini bagaka kan apparemment on dirait que la chance sourit avec bigini alors n balimaw video in ka di kosɛbɛ o la m'aw deli a ye video in lajɛ fo ka taa se a laban ma walasa a bɛ se ka faamuya ɲuman sɔrɔ nin video in na cogoya min na ko min bɔra k'a fɔ a ɲɛna titiri kɔnɔ cogoya min na a bɛ tile fila bɔ bi maa caman bɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la marakaw Ni k'u ka dusumangoya yira ka d'a kan Onze Excellence ye video dɔ kɛ video min n'a bɛ ka marakaw ale ni jɔgɔrɔmɛw n'ale bɛ k'u sanga ɲɔgɔn ma kɔmi a bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na Baroni Gambi ale kɛlen don ka dugu yuguba tuguni ni jumɛn ye a ye V8 fila ka kelen di Bigini Bagaka ma ni ka kelen di Fatim Jabate ma o kɛlen don polemiki ba ye O sababuya la an y'a ye k'a fɔ anzɛrɛkilansa ale kɔni bɔra ni ka bid de kɛ anzɛrɛkilansa an b'a jira la k'a fɔ citokɛ don an filansɛ don a ka ab ne bɛ fɔ a bɔnɛ e mi dabo ne la an b'a jira la k'a fɔ ale bɔra ni ka bid de kɛ bid min n'a b'a fɔ ko Ko marakaw kɔni mankan tɛ k'u sanga jɔgɔrɔmɛw ma ko bari i t'a mɛn don si k'a fɔ ko maraka dɔ bɔra ni ka V8 ni mɔgɔ la walima o n'a ɲɔgɔnna caman an y'a ye k'a fɔ a kɛlen ka nin video in kɛ ni k'a poster a ka rezo sanfɛ an y'a ye k'a fɔ maa caman kɔni sɔrɔla minnu y'a jaabi ka taa se fo nɛninu ani dɔgɔyama caman o kɔfɛ an y'a ye k'a fɔ Onze Excellence a bɔra ni ka yafa deli k'a fɔ ale kɔni ye video kɛ ale m'a dabɔ polemiki kama komi ale y'a ye k'a fɔ marakaw ni jɔgɔrɔmɛw ye sinankunma ye tulonkɛ de b'u cɛ ale y'a ta dabɔ tulonkɛ de kama ko sinon ale m'a dabɔ nin kama an b'a yira la k'a fɔ a ka nin video ye maa caman tɔɔrɔ a kɛlen ka nin kɛ maa caman bɔra ni ka koba kobaw yira la marakaw ye minnu kɛ ka tɛmɛ onze excellence bɔra ka yafa deli a ka video fɔlɔ min na o video filɛ nin ɛɛ maliyɛnw ne ye n ka video dɔ kɛ kunu n ko marakaw ka fara jɔgɔrɔmɛw la n k'u tɛ kelen ye voilà ne y'a kɛ à l'humour o ye kelen ye a filanan cousinage de bɛ marakaw ani jɔgɔrɔmɛw cɛ ne kun t'a dɔn k'a tun bɛ se nin bɛɛ ma ja mɔgɔ dɔw de bɛ yen dɔrɔn uniquement u sigilen don tournant na k'an kɔnɔ Onze excellence bɔra ni ka yafa deli a ye nin video in kɛ ni k'a bila ni ka yafa deli maaw bɔra ni maaw tilala k'a fɔ tuguni ko nin ye mun yafa deli video ye maa caman sɔrɔla minnu y'a jalaki k'a fɔ ko nin kɔni ko halisa a bɛ ka moquer mɔgɔw la de maaw bɔra ni ka marakaw ye koba koba minnu kɛ ni k'olu yira a la A ye video fɔlɔ kɛ ni ka yafa deli mɔgɔw fɛ mais an y'a ye k'a fɔ o yɛrɛ kɛra i n'a fɔ a bɛ dɔ fara polémique kan a bɔra tuguni ni ka video wɛrɛ kɛ ni ka yafa deli mɔgɔw fɛ ko a jo t'a la
maliyɛnw n b'aw bɛɛ lajɛlen fo a ye ɲɛ n ma aw ka nin video kolonkolon k'a di an balima marakaw bɛɛ ma marakaw bɛɛ maraka mana kɛ fɛn fɛn a ye n ka video nin partager k'a di a bɛɛ lajɛlen ma voilà ne yafaba de deli marakaw bɛɛ fɛ marakaw bɛɛ n kun ye yafa deli kɔrɔlen n ye video fila kɛ ka yafa deli mais nin ye n ka dernière video de ye tuguni ka yafa deli marakaw fɛ voilà marakaw jɔgɔrɔmɛw kɔrɔbɔrɔw bozow soninkew an bɛɛ de ye kelen ne ye n ka video kɛ par le passé parce que sinankunya bɛ maraka ni eh, jɔgɔrɔmɛw cɛ c'est pourquoi ne ye n ka video kɛ ne ma n ka video kɛ pour que ka maraka ni jɔgɔrɔmɛw bila ɲɔgɔn na ou bien k'u lakɛlɛ en tout cas j'ai tort mais caman y'a faamu mais dɔw m'a faamu fɛn fɛn min m'a faamu n'a digira fɛn fɛn la u ka yafa ma marakaw n b'aw bonya aw bonyalen don fan bɛɛ aw ye baarakɛlaw ye aw bɛ kobaw kɛ tout comme les jɔgɔrɔmɛ et les autres ethnies aw bɛɛ lajɛlen ka yafa ma a banna an balimaw an b'a yira la k'a fɔ nin ye Bigini Bagaka son image de ye Ayi sɔn in bila ala tɛ tile kelen bɔ sɔn ye sen tan sen min bi kɛ a ni seli s ne sɔn ye den min mi de bi kɛ wɛrɛ ma fɛn si sɔn bi san man tɛ bikininf a b'a la ka wa sari dɛmɛ wɛrɛ ma ni de ka ditisi ye wa ni bɛtisi dɛmɛ ni bɛtisi kɔrɔta sanfɛ Artiste mana son bila a bɛ min ɲini o de ye vue ye ani j'aime ani k'a partager n'a fɔra tile kelen dɔrɔn Bigini ka nin son ye demi-million de vues sɔrɔ o ye koba ye kuma dɔn ko tɛ ko bɛɛ n'i ka waati don bɛɛ n'i tile don wa bɛɛ n'i ka sanga don siga t'a la an bɛ don min na i n'a fɔ bi Bigini b'a ka don na kɔsa nin na nin tile fila nin na Bigini ye Baroni Gambi fasa da Baroni Gambi y'a layidu ta a ye ko a bɛ V8 kura d'a ma o ma tɛmɛ tile fila kan Baroni Gambi ye V8 kura ta k'a d'a ma o video tɛmɛna aw bɛɛ lajɛlen ye kɔfɛ Bigini Bagaka an b'a jira la k'a fɔ ani Palmer bɛ tournéew la sisan u ka tournéew tournée a bɛɛ de bɛ kɛ succès mana taa jamana o jamana la mɔgɔw de bɛ bɔ fanw de bɛ bɔ ni k'u akɛyi fan bɛɛ ni ka fotow ta n'u ye ale ni ni k'u kɔndi ka t'u bila u ka domisiliw la awɔ i n'a fɔ aw ɲɛ b'a la video la cogoya min na nin ye palmɛr ale n'a ka seri ye bigini bagaka N'u ka stafu u taara Pointe-Noire la jama bɔra ni k'u kunbɛn bigini fanw bɔra ni k'u kunbɛn vraiment bigini fanw y'a jira bigini la k'a fɔ k'olu bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ bigini mana taa afiriki erɔpu bigini mana taa jamana o jamana na bɛɛ de bɛ bɔ ni ka bigini kunbɛn a ka fanw bɛ bɔ ni k'a kunbɛn ni k'a sankɔrɔta ni k'a bɛrɛbɛrɛ ka taa bila a ka so kɔnɔ An bɛ se k'a fɔ bigini ka dɔnkili kɛra a ma sababu ye ka hɛrɛ lase bigini ma a ye cɛ ɲumanw sɔrɔ ni ka mɔbili ɲumanw sɔrɔ ka so ɲumanw sɔrɔ ni ka jatigi ɲumanw sɔrɔ a tilala tuguni ni ka fani caman sɔrɔ fani minnu n'u b'a nɔfɛ su ani tile